maka ndị ka na-abata abata ana m asị ụnụ ụtụtụ ọma kedu ka anyị mere n'ụbọchị tata hmm? ama m na onye ọbụla etetesigo eh, igbo gburugburu asị m ka m kwunyere ụnụ n'ụbọchị tata amalụ nọ na ngalaba na-akpụ tv ka unu si afụ ilu anyị onye na-anụkwazi onye bụrụ maazị gere okwu ee a sịkwa na mmanwụ oke mmanwụ sị na o le- o leketa ọ pụọ n'ọgbọ ee ọ bụrụkwa na ike gwụrụ anyị mana anyị sịkwa ka anyị pụta tata wee tinyere unu ọnụ n'igwe okwu a gwakwazi unu na ọ dị mkpa na onye ọbụla na-esonyere anyị na Great International Organization of Igbo Communities ya bụ na mpaghara WhatsApp anyị na ọ ga-agba mbọ gbaa mbọ fụ na ọ na-eme ka anyị na-amata ife na-eme n'obodo ya ndị na- ndị si n'abia steeti ebonyi steeti enugu steeti ee kaba na arụ na-ewetara anyị ife onyonyo ma ọ bụ ka o si aga n'ebe unu si nọdụ E- imo steeti anambra steeti tigbuo zọgbuo na-ada ebe niile na na-eme ka anyị na-amata maka ya n'ọgbakọ a maka na ọ ya nwa mere e ji wee nwee great international organization of igbo communities nakwazi international organization of igbo communities ma ọ bụ exalted international organization of igbo communities ofu ndị nwere ya ndị nọ n'isi ya bụ ụgbọ bụ his royal majesty igwe prọfesọ eh, chukwuemeka ogunta mm, ọnatara dike mma wan n'ala igbo ya na obi of onitsha mm, yes his royal majesty igwe alfred nnaemeka achebe fa nwa ndị nọ n'i- na- n'isi ya bụ eh, ọgbakọ anyị wee na-asị ka onye ọbụla kaba arụ gbaa mbọ fụ na na ọ na-ewetagara anyị ozi wetasịara anyị ozi site na ihe si na na- n'ebe unu si wee pụta ụwa n'ebe unu ka anyị na-anwa ka anyị nwa nne ndị ndị nọ n'ọgbakọ a nwee ike ịda ama ife na-eme na mpaghara ebe unu si nọdụ ekelekwa m ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na-asị ụnụ ụbọchị tata ga-agaziri anyị dịka e si mata na mkpụrụ ụbọchị isii mụnwazi bụ maazị gere okwu ga-anọ n'ọgbakọ a na-ekwuere ụnụ ee usoro anyị na-eji enwe- anọkọ- anọkọrị na ọgbakọ a ọ- ọ dịrị efi anya ngwa ngwa ọ kụrụ elekere ise nke ụtụtụ ọbụla anyị amalite anyị na-eji oge ekpere amalite nnọkọ anyị ee nwanne anyị nwoke Chief Akaobi na-enyere anyị aka n'usoro omen- usoro omenala wee na-edu anyị n'ekpere elekere ise wee ruo elekere asaa ya mechie ife ọbụla gbasara ekpere ka anyị nwee ike inyezi ohere ka anyị nabata ozi ma ọ bụ nwa ife ọbụla gbasara nchekwa arụ o nwee dọkịta bekee ma ọ bụ dọkịta igbo na-abịa kụziere anyị biko ọ ga-aga mma na onye ọbụla maara na mkpụrụ ụbọchị isii ọbụla n'ime izu ụka na anyị na-eji eme oge azụmahịa na Great International Organization of Igbo Communities a sị ka m kwue ka ọ baa onye ọbụla na ntị bịa unu niile soro anyị n'ọgbakọ ya baa gị na ntị ọfụma ekelekwa m unu ugbu a na-asị unu ọ ga-adịrị anyị chetakwanụ na mmiri nwere ebe ọ na-adị ya bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọgbakọ Great International Organization of Igbo Communities mara na ife kwara gị ejikwazị m onye na-ekele em His Eminence eze Dr. Ambassador Emmanuel Chidiobi Eze Kurie 1 na Ezeagu mm, eze ndị Igbo na Bristol yes bụ the President General ndị eze na na United Kingdom nna anyị kwa ana m ekele gị a sịkwa na onye a na-akpọ afa enwere ihe ọ na-eme n'otu aka ahụ, ana m amatị anya ka m gaa na Connecticut ka anyị kene His Eminence eze Ambassador eh, Bona C. Eze, Eze Gonia 1 na Ezeagu, yes, Eze ndị Igbo na Connecticut, USA. ana m ekele gị maka na asịkwanụ na onye ji igu ka ewu na-eso wee bụrụ ya asịkwa m unu ndewo unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ maka ịkwado ife ọbụla a na-eme na Akpụ TV biko kpọtụrụ m n'akara 08033409752 ịchọkwa o nwere afịa ị nwere ị chọrọ ile ma ọ bụ ịchọ ka ndị mmadụ mata ife ị na-eme kpọtụkwara anyị n'ofu akara afụ ma ọ chọsịa na WhatsApp ka m kpọkwa ya ọzọ 08033 409752 kpọtụrụ maazị gị okwu ka a gwa gị ife ọ dị wee naba ekelekwa m unu n'ụzọ pụrụ iche ndewokwanụ o